namori ani balakisa ne balimaw cɛkɔrɔba nin kun jarabira a yɛrɛ woloden maminɛ muso la a sera nin somakɛ in ma ko n bɛ pogotigi dɔ nɔfɛ foyi kana a bali n k'a sɔrɔ a tɔgɔ de ye balakisa dɔnnibaga in ka kan ka fɛn minnu fɔ a y'olu fɔ a kan ka ko minnu kɛ a y'olu kow kɛ a ye fiyɛtaw di cɛkɔrɔba ma ka mutaw d'a ma ka fɔtaw f'a ye a yɛrɛ nan'i sigi digiɲɛso la aa jigilatigɛ a ye balakisa tɔgɔ don digiɲɛ wo kɔnɔ dɛ ne balimaw a ye tutu ni tata caman kɛ namori fakɛ bɔra voyasi la a furumuso k'a ma ko kɔkɛ i ka jinan nali teliyara dɛ kɔrɔlen bɛ san saba san naaniw kɛ ka taa kunun ka segin bi kori hɛra don a ko k'o bɛɛ to yen a y'a kanto namori bamuso ma ko sabali ko n'o ko namori taara min a ko aa ko namori ni balakisa natɔ filɛ cɛkɔrɔba ye ɲa dɔ jɔ balakisa la nin don ka balakisa ja tigɛ a pogotigi bɛ ka bɔ mɔgɔya kɔnɔ dɛ depi a ɲa dara cɛkɔrɔba kan balakisa bɛ to ka panpan a yɛrɛ ma ne balimaw a ja bɛ tigɛ tigɛ a yɛrɛ ma a bɛ ka kule ni namori fakɛ de tɔgɔ ye ɛn desanɛ ala ko ye tiɲɛ ye nka kafiri fana sɔbɛ dɔnnen don ne balimaw baara jugu man ɲi nka baara jugu tɛ nkalon tigɛ dɛ ala kana a kɛli dusu jigin an kɔnɔ baara jugu kama bi diyanyeba dɔ bɛna tiɲɛ dugukolo sanfɛ nin kan ka diyanyemaaw jɔrɔ nin kan ka kanuɲɔgɔnw jɔrɔ ɛ balakisa a bɔra mɔgɔya la namori ɲɛ b'a yɛrɛ maminɛ muso la kuma min bɛ balakisa da ka ɲɛsin namori fakɛ ma nin tɛ namori ka laɲini ye dugukolo sanfɛ k'aw labɔ a kalama nin don tilegan gere gere balakisa ani namori fakɛ de donna so kɔnɔ ka hakilina jugu t'u fila bɛɛ la k'a sabu kɛ baara jugu ye ne balimaw namori bamuso bɛ na waati min o y'a sɔrɔ a tun taara balakisa ba nɔfɛ a y'a dɔn k'ale furukɛ bɔra kolankolon dɔ la a dun ni balakisa de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ dɛ namori ma se ka kuma namori bamuso a ma se ka nin ni hakili sɔrɔ musokɔrɔba bɔra ka bin kirizi y'a pike a sara balakisa hakiliw nana o yɔrɔ la a y'a dɔn k'ale ka namori bamuso de sara tan a ye namori ye kumakan tununa ka bɔ nankama da allahu akibaru balakisa taara so balakisa bamuso ye namori lajɛ musokɔrɔba ma se ka kuma a seginna so ka sabu kɛ cɛkɔrɔba kunnango ye namori a ye nin gɛlɛya in ye a ɲa la a ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ ne balimaw a ye fakɛ in lajɛ ka bamuso su lajɛ nin bɛɛ n'a ta a ye hakilina caman ɲini nka namori ma se ka kumakan sɔrɔ dɛ a ma kuma fɔta sɔrɔ dɛ a ma se ka kuma fɔta sɔrɔ a y'a sen fa dɔɔnin dɔɔnin ka taa ka cɛkɔrɔba kunnango jɔlen to ka taa k'a ba su dalen to tile jugu kun bɔra a bi tile in man ɲi dɛ balakisa bamuso bɛ se so a balila ka kaba a ɲa b'a denmuso su gulonnen na juru la un balakisa a ye diɲɛ to nin don bamuso ye ko caman y'a ɲa la dɛ a baden terimuso sara sisan a denmuso jɛra a maminɛkɛ o fakɛ fɛ musokɔrɔba ye nin bɛɛ ye ka tila k'a yɛrɛ denmuso su ye nin kɛwaleba in kɛra ale fana sata ye balakisa fana bamuso sara namori a ɲa dara balakisa bamuso su dalen kan kamanagan bolo halisa nankama ma se ka kuma dɛ jigilatigɛ bɛna kɛ mun ye a y'a kunkolo kɔrɔta waati min ne balimaw a ɲa b'a a ka balakisa de su gulonnen na juru la balakisa ani namori balakisa ani namori jigilatigɛ kamanaganko hakilinaw tununa la a y'a kanto a balimaw ma namori a ko
ne balimaw a ye n dɛmɛ ne tɛ n ka kɛta dɔn bilen ko o ko ye ne sɔrɔ nin baro in kɔnɔ aw bɔra a bɛɛ lajɛlen kala ma diyaɲe ye fɛn gɛlɛnba ye kanuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ furu ye jigiya ye ne wolofa kɛra sababu ye ka ne maminɛmuso balakisa a n'a bamuso ka ne yɛrɛ woloba fara a kan nin maa saba bɛɛ lajɛlen ka saya sata bɔra ne baba de la ka sabu k'a ka janfa ye ne ba de sara ne ka balakisa de sara ne buramuso n'o ye balakisa bamuso ye o de sara nka ne baba ma sa dɛ a b'an ka so ne de tɔɔrɔla ne ka kan ka mun kɛ n baba la a y'aw yɛrɛ bila ne pilasi la aw ka n sɔn hakilina dɔ la salamu aleykum